bilahi mina setan rajim an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen donc aw bɛɛ lajɛlen ka video in partage i balimaw ni sinjiw bɛɛ lajɛlen ka video in sɔrɔ sabu an bɛna fayida ɲɛnama di aw ma fayida mun bɛ yen n'olu ye kɔrɔbɔbaliw ye fayida wulibaliw don fayida mun bɛ yen n'u tɛ kɔrɔbɔ donc an balimakɛ dɔ sera an fɛ yan donc k'ale mago bɛ min bɛ adamaden garisɛgɛ ko k'a jɛ ka fantanya gɛlɛn gɛn ka bɔ i la k'i kisi juguya tɔɔrɔ ma o ni mɔgɔ jugu o ni adamaden jugu mun bɛ ka don i ka ko la k'a tiɲɛ sabu mɔgɔ dɔ sigilen don ka i bɛlɛn i ni dɔw sigilen don ɲɔgɔn kɔrɔ i nɔfɛ mɔgɔ caman bɛ yen tari i baarakɛɲɔgɔn caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u tɛ foyi la k'i juguya k'i ka baara tiɲɛ dɔw b'i nɔfɛ u b'a fɛ k'i mago sa e mana don ko o ko la mɔgɔ jugu bɛ don a la k'a ko tiɲɛ i bolo i mana nafolo ɲini daminɛ cogo o cogo mɔgɔ jugu bɛ don e ka ko la k'i ka nafolo ko tiɲɛ e mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya i bolo e mana taa damada la o dama bɛ gɛlɛya e bolo tɛ ka se ka sanu nafolo sɔrɔ e taara tunga na e dɛsɛlen bɛ ka nafolo sɔrɔ ka segin ka na du kɔnɔ ka na a ka du kɔnɔ ka na mɔnɛ bɔ i bangebaaw la o ni sigiɲɔgɔnw la o ni i balimaw la walahi ka kobaw kɛ e dɛsɛlen bɛ ka o de kɛ e dɛsɛlen bɛ ka nafolo mugu minɛ k'a fara ɲɔgɔn kan ka ko dɔ k'i yɛrɛ n balimakɛ n balimamuso an bɛna wulibali min yira aw la a y'aw jija a ka video in partage diɲɛ fan bɛɛ n'i kɛra sababu ye k'a partage ni maa o maa y'a sɔrɔ walahi e b'a baraji sɔrɔ n balimakɛ kana video in lajɛ abada n'i m'a partage sabu ala kira ko ten ko maa min bɛ ɲuman ta ka i mɔgɔ ɲɔgɔn sɛgɛrɛ k'o de ye duwawu den ye o de ye halala den ye bon o de ye maa ye maa min kunna ka di ni mɔgɔ bɛɛ ye maa o min bɛ yen n'a bɛ sababu ɲuman ta i mɔgɔ ɲɔgɔn ka video dɔ ka fɛn dɔ partage i ni mɔgɔ dɔ cɛ ka hɛrɛ dɔ hɛrɛ dɔ di e mɔgɔ ɲɔgɔn ma i kelen kana a kɛ lenmuruba ye k'a bɛn i dabara ma walahi e de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min kunna ka di ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan aw y'a jija a ka video in partage diɲɛ fan tan naani fɛ n balimakɛ n balimamuso i k'a dɔn k'a fɔ an bɛna min di aw ma wulibali min di aw ma kɔrɔbɔbali min di aw ma walahi an bɛna fɛn di aw ma a bɛ fɔ fɛn min ma ko dugawudenw dugawudenw ka fɛn don nin ye halaladenw ka fɛn maa min bɛ yen ni dugawu b'u kɔ ni barika b'u kɔ mɔgɔ min bɛ yen n'u b'u yɛrɛ dɔn o de fayida ditɔ filɛ nin ye aw ma mais n bɛ dugawu kɛ ala maa o maa da kunnangoya kama taacɛn kama maa o maa bɛ yen k'e bɛ sa sɛgɛn fɛ e bɛ sa kunnangoya fɛ e bɛ san tan tiɲɛ walahi e ti don da la fiyewu an b'a ɲini ala fɛ e kana se ka wideyo in lajɛ kuma tɛ k'i b'a partager i ni mɔgɔ wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mɛ an bɛ dugawu kɛ maa o maa bɛ k'e bɛ don da la e kunna ka di walahi e bɛ e mago bɛ fɛn min na diɲɛ kɔnɔ bɛɛ ala b'a nɔgɔya an b'a ɲini ala fɛ e ka se ka wideyo in lamɛn e ka se k'a partager sabu adamaden kunnandi kulo kunnandi o de bɛ kuma mɛn kulo kunna go maa min bɛ yen n'a kunna ka go n'a ta cɛnnen don o tɛ kuma mɛn fiyewu o de kama an bɛna nin di aw ma balimakɛ n balimamuso i sigi sigiyɔrɔ la donc i k'a lamɛnni kɛ ni faamu ni kodɔn ni hakili sigi ye donc an bɛna nin d'i ma i k'i i yɛrɛ labɛn n'a ye i k'a k'i ka kɛlɛkɛfɛn ye ni ala sɔnna a ma ka ca ala fɛ ala b'i dɛmɛ maa min bɛ yen n'e dan tɛ ko la an b'a ɲini ala fɛ

n'i y'a zaban feere sɔrɔ donc i ɲɛ bɛ na nin ye zaban feere nin y'a daminɛni ye voilà nin ye zaban feere daminɛni ye wa nin yɛrɛ ye zaban bulu ye caman bɛ yen u t'a bulu dɔn donc nin y'a bulu ye walasa aw bɛ se ka hakili to a la a bɛ fɔ nin ma ko zaban donc n'i y'a zaban ɲini k'a sɔrɔ i b'a feere den kɛmɛ fila ani kelen i b'o bɔ zaban bulu a feere zaban feere den kɛmɛ fila ani den kelen i b'o bɔ o ni alakira tɔgɔ i bɛ alakira tɔgɔ kɛmɛ fila ani kelen i b'o sɛbɛn donc n'i y'a zaban feere bɔ a kɛmɛ fila ani kelen i b'o ɲini n'i y'o ɲini i b'a tobi n'i y'a tobi i bɛ alakira tɔgɔ kɛmɛ fila ani kelen i b'o sɛbɛn k'a nasi bɔ ka a fara tobilen ji kan a y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ sabu mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ sɛgɛn apɛli fɛ kojugu donc n'a y'a lamɛn aw b'a faamu ka ɲɛ donc a b'a jija n'a y'o kɛ a b'a fara ɲɔgɔn kan donc a b'a nasi bɔ ka nasi in mana sɛbɛn i b'a fara a kan n'i y'a fara a kan i b'a kɛ koliji la to k'i ko n'a ye to k'i ko n'a ye to ka nasi bɔ ka nasi ni n'o ye dɔn in n'o ye feere faralen ɲɔgɔn kan feere tobilen i b'a ji dɔɔni fara fara ɲɔgɔn kan to k'i ko n'a ye walahi n balimakɛ n balimamuso e ko ko nafolo k'e mago bɛ nafolo la e ka e ka kow datugulen don e bɛ fɛ i ka koɲɛw ka dayɛlɛ e ka kow datugulen don n balimakɛ n balimamuso i jija i ka nin kɛ walahi i ka kow bɛ dayɛlɛ n balimakɛ n balimamuso a mana kɛ e mana don ko o ko la a ti ɲɛ i bolo e mana i sen don ko o ko la a ti ɲɛ i bolo walahi i jija ka nin kɛ to ka a jiw fara ɲɔgɔn kan to k'i ko n'a ye dɔrɔn a ladɔn fɛnɛ bɛ yen caman bɛ yen o ladɔn o fɛnɛ bɛ kan ka fara a kan mɛ o ye anw yɛrɛ ka so kɔnɔ ko an tɛ se k'o fɔ bɛɛ ɲɛna sabu fɛn bɛɛ tɛ fɔta ye dɔnki o kɛcogo bɛ yen i b'o fara a kan i bɛ zaban ladɔn bɔ ka fara a kan walahi maa ma ko k'e tɛ don da la i b'i sen da a bɛɛ tɔn kan k'a tereke si tɛ bɔ a tɔn na maa ma ko ko e tɛ don da la n kalila ala la ba bɛ dumuni kɛ a kaburu kan k'i to ɲɛnama la k'i to kunkɔrɔtaliya la sabu caman bɛ yen olu tun ko k'u tɛ don da la ko n'olu donna da la ko walahi k'u ka si sama ka b'u tigɛ kɔnɔ ne n kalila ala la an ye nin baara kɛ ka d'u ma an y'a feere in labɛn nin ka ala kira tɔgɔ kɛmɛ fila ni kelen k'o sɛbɛn k'o fara a kan dɔnki ka sɔrɔ ka ladɔn in bɔ k'o baara o ni mangoro ladɔn baara ɲɔgɔn na k'o fara a kan ka di o ma walahi o nana min kɛ an ye ala de b'a dɔn sabu fɛn bɛɛ tɛ fɔta ye dɔnki o de kama mɔgɔ caman bɛ yen u b'an wele o la k'an k'o ci u ma n'i mago b'o la dɔnki o kɔni ye ka a ni a ladɔn fara ɲɔgɔn kan o ni mangoro ladɔn o y'o baara ye dɔnki an b'o fara feere kan o ni ala kira tɔgɔ kɛmɛ fila ni kelen kan dɔnki o kɔni o ye anw yɛrɛ ka ko ye o tɛ fɔta ye an t'o bɛɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna mɛ ni min se bɛ e ye o de ye nin o sɛbɛn i yɛrɛ ye i k'o k'i yɛrɛ ye o ye nsaban feere o ni ala kira tɔgɔ kɛmɛ fila ni kelen i jija i k'o k'i yɛrɛ ye n'i bɛ se o la n'o ni seba tɛ mɔgɔ min ye a ye nin kɛ aw yɛrɛ walasa a bɛ se k'aw yɛrɛ dɛmɛ dɔnki min kɔni ye girinmanba ye o kɔni ye a ladɔn yɔrɔ o ni mangoro ladɔn o bɛ baara fɛnɛ o kɛcogo b'o la o bɛ fara ɲɔgɔn kan ka d'i ma i b'i ko ni dɔ ye i bɛ dɔ wusu i b'i ko ni dɔ ye i bɛ dɔ wusu walahi n kalila ala la n bɛ delɛ di aw ma n kalila kuranɛ bonya na tile tan ni duuru n'i y'o kɛ n'i m'o jɔyɔrɔ ye n'i m'an wele k'a fɔ n ɲɛna n kalila kuranɛ bonya na n m'a yafa i ma sabu moriya a sera tiɲɛ ka fɔ mɔgɔw ɲɛna moriya wulibali ka fɔ aw ɲɛna moriya tarafata ayinu ka fɔ aw ye moriya kun fayakun min ye a kɛ n k'a ye moriya min bɛ yen n'o ye ɲɛtugu n'a yɛlɛ a kɛ n k'a jɔyɔrɔ ye o de ye nin ye ye wulibaliw ye min min fɔ aw ye dɔnki ni min mago bɛ a la n'o ye a ladɔn ta ye dɔnki n'i mago b'a la an b'a d'i ma waa tan an b'a d'i ma darasi waa tan dɔnki i bɛ jamana yɔrɔ o yɔrɔ n'i mago b'an na an ka telefɔni nimɔrɔ o ye 00223 68 03 05 49 00223 00249 o ye ladɔn ta ye nsaban ladɔn ni mago b'a la o ni ala kira tɔgɔ kɛmɛ fila ani kelen o ni nsaban ladɔn o faralen ɲɔgɔn kan o ni nsaban feere o faralen ɲɔgɔn kan an b'a di mɔgɔ ma waa tan an b'o kɛ aw yɛrɛ kama ala kosɔn n'o tɛ hali waa kɛmɛ tɛ nin sɔrɔ balimakɛ n balimamuso mɛ an bɛ dugawu kɛ ni maa o maa b'i don da la k'e mago bɛ papiye de la e ka papiye ko gɛlɛyalen don mɛ e bɛ tunga na e dɛsɛ bɛ ka nafolo sɔrɔ ka na du jɔ i yɛrɛ mɛ ka na mobili san i yɛrɛ walasa e yɛrɛ bɛ se ka kɛ waritigi k'i yɛrɛ dɛmɛ cogo min na i jija i ka nin sɔrɔ ni ala sɔnna a ma a bɛ dawula d'i ma a bɛ mandiya d'i ma wa a bɛ kunkɔrɔta d'i ma a bɛ baara ɲɛnama nɔgɔya i ye asalamu alayikum warahamatulayi taala wabarakatu shukran